aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati na ka bɔ mali la bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ facebook ani youtube de kofɔ tiɲɛ min ɲinina anw fɛ sɛbɛnni minnu bɛ kɛ suko ni dugusɛjɛ cɛ dabaji karamɔgɔw ani sɛbɛnfura gundenw olu ka wulikajɔ ni cɛsiri tiɲɛ u bɛ jamana kunnafoni de maana dɛ don Amadu L Konare n'a fɔra jamana kunnafoni politiki kuma hadamadenya kuma sɔrɔ kuma sigi ani kabako Amadu L Konare kunnafoni o kunnafoni mm. n'a dulonnen bɛ san ni dugu cɛ sɛbɛnnikɛlaw de bɛ kɛ sababu ye k'a da kɛnɛ kan an bɛ tugu olu kɔ nka mm. n de la k'o f'i ye n bɛ se k'a f'i ye n bɛ se k'a f'i ye kokura Amadu L Konare kilisi mana d'i ma mm. bamanankan de don n'i y'a fɔ kan wɛrɛ la a kilisi minɛ man di ɔ ka bɔ kan dɔ la ka taa kan dɔ la ni dɔɔni m'a jɛ dɔɔni na fara kan o bɛ bɛn nka kuma kolo ye min ye a dabɔkun ye min ye o kɔni o bɛ faamu Amadu L Konare baara in tɛ kɛ abada n'a maa saba ma jɛ habada min ye sɔgɔmada in na ye i k'a dɔn Amɛdi Jakite ale de bolo bɛ nɛgɛ la a yɛrɛ fɛ selen don bi dɛ a kɛ na kɛ k'a tulo la kuma duman mɛn bi a fɛ selen don bi i b'a fɔ ko minisiri a tɛna kɛ muso dɔ jiginna tuguni a tɛna kɛ denkundi b'a fɛ yen a taama a bɛ k'i kɔnɔ ko minisiri dɔ de bɛ na ayi n'i y'o y'a fɛ denkundi ko dɔ labɛn dɔ don o tuma n'ale kɔni ye yamaruya d'an ma Konare i k'a dɔn kunnafoni an b'an jɔ a la sisan
ko foroba kuma de b'a ban siga t'o la bala cogo bɛ di bi Amadu L Konare donsokɛ mana kɛ ɲɛ kelen ye ɲɛ kelen mɛriw i k'a dɔn o bɔra a ma Amadu L Konare n bɛ n bolo kari ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma annonceur ale don maa min ye fasiri in kɛ a tɔgɔ de ye ko Daadɔ eh, Kamara Daadɔ ko di? Daadɔni ko Mm. a ko wulikajɔ ni jateminɛ Awɔ. i k'a dɔn siran ani yirayira bɛ dusukun na dɔɔni Tiɲɛ. jamana ɲɛmaa jamana ɲɛmaaw caman jɛfanga Awɔ. u ye layidu minnu di Mm. Amadu L Konare i k'a dɔn maa caman bara ka lajɛli kɛ ni ɲɛnkɛrɛ ye Sike. sabula i k'a dɔn bɛnkanw ani minnu fɔra jamanadenw ye ka taa se ba ɲumankɛw ani jamanabaw ani dɛmɛbaw olu kɛlen bɛ k'u ɲɛ kɛrɛ bɔ awa jalaki minnu bɛ yen bon min ni min ɲinini bɛ jamanadenw fɛ labɛn min n'olu fɔra o de ye référendum constitutionnel ale don bɛnkansɛbɛnw ani jamana sariyakolosɛbɛnw tiɲɛ o bannen ani bɛrɛla mm. o tɛmɛnen kɔfɛ min ye awa mɛriw ye collectivité territoriale ka taa se député votew ma o bɛɛ kun fɔlen d'u fɛ mhm. février kalo san 2024 ale don o na kɛ o yɛrɛ k'i bɔ a la sa min ye présidentsigi ye ah. o na sɔrɔ ka kɛ k'a kuncɛ février kalo san 2024 o don nin fɔn o fɔn fɔlen filɛ nin ye awɔ ni k'a kɛ kaatumu ye i k'a dɔn an ko min ma calendrier ye o don a labɛnw u na se ka dafa wa uun layidu minnu tara a na se ka kɛ wa ɲininkali gɛlɛn Amadu Ali Kɔnare k'a dɔn ɲininkali tomi bɛ tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali gɛlɛma yɛrɛ ye min ye jumɛn nin fɔn o fɔn fɔlen filɛ ɔhɔ Amadu Ali Kɔnare a bɛɛ lajɛlen ka sigi kalaka fɛn kelen de bɛ yen n'o ma kɛ uun foyi ma ɲɛnɛbɔ fɔlɔ jumɛn maaw bara ka ministre de l'État ministre de l'administration territoriale k'a lajɛ o don décentralisation o sabula tile fila in na tabalen gosilen don a ye partis politiques wele i k'a dɔn u ka na sigi ka kuma ka ɲɔgɔnye kɛ cɛ a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin référendum ale don référendum dun fɔlen don k'a fɔ min kɔni ye mars kalo de ye cɛ jamanadenw kan k'u kan bɔ jamana sarakisɛ sɛbɛn minnu labɛnnen don awɔ amadu kɔnare yan'olu dun ka kɛ fo k'a sɔrɔ bɛnkanw ni hakilina caman de ɲɔgɔn sɔrɔ c O de la minisiri ye a ye weleli kɛ i k'a dɔn alamisa in tɛmɛnen janvier kalo tile duuru, o kɛra, hakili jagabɔ ka kɛ, tiɲɛ, sɛbɛnnikɛlaw ko n'i ye kɛnɛ in furancogo lajɛ, lajɛ, i b'a ye k'a fɔ hali bi n'a ka bi, bi, ko bɛɛ lajɛlen ma sigi kalaka ka bɛn marisikalo ma erɛfɛrɛndɔmu jamanadenw k'u kunkan bɔ a kan, un un, Abarisa, ɔhɔ, jamanaɲɛmaa min ye o dugusajɛ janvier kalo tile tan ni fila, tiɲɛ, san 2023, o don, i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ tun kɛra jamana ɲɛmaaso fɛ, awɔ. décret numéro 02022 i k'a dɔn PRM min n'o taara kabini décembre kalo tile tan ni kɔnɔntɔn san 2022 cɛ o de bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jɛkulu min n'o de kan ka ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kuncɛ awɔ n'o ye ayiwa jamana sarakisɛ n'o ye projet de constitution ye o don k'a kuncɛ ayiwa bolonɔbila ka kɛ k'a fɔ nin de bɛn kɛra nin de kan o tuma a ka jira jamanadenw na k'u hakili jagabɔ Faasi. sɛbɛnnikɛla ko A ko di? n'o ma dafa Tiɲɛ. Amadu Ali Konare k'a dɔn yalima an bɛna taa vote jumɛn in kan k'a fɔ an sɔnna walima an ma sɔn O tɛ yen. ɲininkali tomi bɛ a ko sumaya bɛ kow la Awɔ. gɛlɛya bɛ kow la ko misɛnnin misɛnnin caman de dulonnen b'a la min kɔni kɛ b'a damata gɛlɛya ye Tiɲɛ. olu de kan ka furan k'a jɛ Pas, pas, pewu i k'a pas. dɔn bɛnkanw ni hakilinaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ Awɔ. a ko n'o fana y'i bɔ yen Ɔhɔ. i b'a ye k'a fɔ gérer jɛkulu du dɔ fana bɛ yen Tiɲɛ. n'o ye jamana sarakisɛ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin a bɔ vote kɛ gérer jɛkulu ma O don. n'o ye AIGE ye AIGE. o fana ka kan ka sigi sen kan Awɔ. o maaw ka kan ka sugandi sugandili min bɛ kɛ sababu ye i y'a mɛn referendum mɔgɔw taara vote a la Aha. o y'a sɔrɔ vote kɛ minɛn bɛɛ lajɛlen dafalen don Tiɲɛ. a bolo fanba bɛɛ ye AIGE de ye Hali. min ye marabolo kɔnɔnaw ye i k'a dɔn ka taa se sira misɛnninw ma Tiɲɛ. mɔgɔw ka kan ka ta nin bɛɛ lajɛlen de la An kɛ. i k'a dɔn ka baara ɲɛf'u ye awɔ min b'a to n'a fɔra ko vote bɛ kɛ don min hakaja i k'a dɔn k'a sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen labɛnnen don o jɛkulu fana o ma labɛn o ma sigi kalaka sɛbɛnnikɛla ko a ko di nin baara ninnu ka kan ka kɔn ka kɛ i k'a dɔn marisi kalo an n'o cɛ waati kunkurunnin ye sɛbɛnnikɛla ko yalima a bɛɛ lajɛlen bɛna dafa ka taa bɛn o ma wa yalima hakilinaw bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn o ma wa n'i dun ye ko ta k'a lajɛ dɔw bɛ puruti puruti la dɔw bɛ sɔgɔbɛ sɔgɔbɛ la Mɔndɛli Konare i k'a dɔn fo nin bɛɛ lajɛlen de ka naamu ka bila minɛn kelen kɔnɔ, tiɲɛ, o tuma n'o kɛra an bɛ se k'a fɔ jɔn ka la don minnu fɔlen don, awɔ, député voté, un, président voté, tiɲɛ, i k'a dɔn o n'a nɔna fɛn o fɛn natɔ don, siga, a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka bɛn a waati fɔlen ma, cɔ, nin kun ye sɛbɛn ye, un, an ye min bɔ annonceur kɔnɔ Da dɔnni a nin kun y'ale ka fasiri ye. Karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don teliya la. O bɛ kɛ. Kunnafoni di sɛbɛn L'Indépendant. Anhan. Musa Bilali Sidibe kumana. Unhun. Musa Bilali ko a bɛɛ n'a ta don ka jan nka a sebali tɛ. Tiɲɛ. AIGE min bɛ yen n'i da sera a ma. Un. Ni ale ye jɛrɛjɛkulu ye min bɛna Mali kalataw sigi sen kan sa. Unhun. Aa e ko i k'a dɔn kalo duuru kɛlen kɔ bisibasa ni nɔnsi taama la. Unhun. Siɲa kelen ɲɛfɛ siɲa fila kɔ. Un, unhun. Wa kunun ko i k'a dɔn a jɛkulu sigira sa han. Ayiwa. Sɛbɛnnikɛla ko. Unhun. A ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ. Unhun. Kuma min bɛ yen n'i k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛ sigira ka tile kuru k'a la fɔ bɛn ma kɛ ko la sufɛ min fɔra sufɛ n'o tun fɔra sɔgɔma jɛrɛ k'a tun na ban joona min ye k'a dɔn uti kalo tile gale tɛmɛnen aa fasiribaa y'a jira k'a fɔ nin AIGE sigiliko kuma de kun fɔra kalo duuru su man di tile man di an bɛ na an bɛ taa i k'a dɔn a ma ɲa min kɔ sa kununko mm. aa i k'a dɔn ko jɛkulu sigira kaki mm-hmm. wa i k'a dɔn jɛkulu maaw yɛrɛ jira la jamanakuntigi kolonɛli asimi goyita n'a ka minisiri ɲɛmaa dɔgɔtɔrɔ ani k'a dɔn jamana marabaa ɲɛmaa tɔw mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ tiɲɛ don i k'a dɔn waati jan nin tun kan ka sigi o mm-hmm. sabula an ka dugutaa bɛ sɛbɛn ma mm. aa i k'a dɔn k'a fɔ kabi su fɛ sakɔsiw ka kan ka rɔbɛn n'a fɔra i k'a dɔn k'a fɔ AIGE yɛrɛ ka baara fɔlɔ bilalen don i k'a dɔn marisi kalo nata k'an kɔrɔ ɔ nka min ye ka taa o marisi yɛrɛ sen da ni kɔɔri k'a sɔrɔ hali bi n'a ka bi AIGE ma sigi k'o bɛ maa gan i kaman na o tuma an bɛ don min na i ko bi ko kunun kɔni AIGE sigira ni k'a ba ta ye wa i k'a dɔn dantigɛba kɛra ko kan kuluba kununko jamana ɲɛmaa yɛrɛ tun bɛ min kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ka fɔ la AIGE bɛna mun de kun ɲɛ an ka jamana kalata nataw la waati tɛmɛnenw na min ye bisibasa fanga bonyana kosɛbɛ mali kalafiliko la min ye k'a dɔn bakɔrɔnin kalifabaa maa caya si kɛnɛ ma o tɛ nkalon ye suruku b'a dun suruku b'a dun dɛ a nana kɛ ministre de l'administration territoriale mm. o bi jaabi dɔ bɔ k'o bi mm. min ye k'a dɔn dɔ bɛ ko CENI mm. o bi dɔ bɔ ni k'o bi a bɛ taa min ye k'a dɔn cour constitutionnelle mm-hmm. badabada tanti Manassa olu fana m'u ta bɔ k'a bi ninnu kow bi don don u ni ɲɔgɔn cɛ jaabiw bɔtɔ ministère la ka taa CENI na mm-hmm. ka bɔ CENI na ka taa cour constitutionnelle la o bɛ sin ka taa nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen cɛ k'a di jamanakuntigi kaki o de bɛ na ni gɛlɛyaba ye min kɛra sababu ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga k'a sugusuguma ni ka wulukolonfira da kan i k'a dɔn walasa k'o duga ka bɔ yen dɛ hakilinaw de nana fara ɲɔgɔn kan ka AIGE de sigi o ka kɛ jɛkuluba kelen ye jɛkulu min bɛna kalata bɛɛ lajɛlen de labɛn wa jamanadenw jigi b'a kan o na kɛ laadiriya kɔnɔ n'an ka bɔ waati tɛmɛnen gɛlɛyaw kɔnɔ maa min bɛ yen n'o y'a ɲɛmaa ye mustafa mustafa kumana dɛ mustafa ko baara min kalifalen don u la kalata dalabɛnni ko la ale kɔni n'a ka jɛkulu bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kɛ karamɔgɔ daba tunkara walasa malidenw ka kunfa kalata minnu bɛna kɛ a ka kɛ kalata basigilen kalata jɛlen ye min jaabi kɔfɛ hali ni e daba tira a k'a dɔn k'a fɔ ko i tira i k'a dɔn k'a fɔ maa min ma sebaaya sɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn o ye sebaaya sɔrɔ o jɛkulu sigilen an kɔrɔ sa kunun i k'a dɔn kalo damadɔ walima tile damadɔ yanni marisi cɛ a na dɔn ni referendum n sɔnna n ma sɔn a ma n'o bɛna bɔ n'o tɛna bɔ Awɔ. Ɔ, nka n'o bɔra Ah. jiginna y'a kan k'a fɔ waati minnu bolodalen olu na se ka bato nka ni waati ma se k'a to referendum ka kɛ aa o tuma i k'i sigi bolodali minnu kɛra maa a bɛ se k'a fɔ ko bɔ jɔn kɔrɔ na y'a kɔrɔ dɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ u ka bi don bɔli la Amadu Ali Konare. Ne. Amadu Ali Konare ne bɛ n keleku. I keleku. Ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ko a ma ayiwa ni Amadu Ali Konare sɛbɛn tɔgɔ tununna n na i tɛ wɛrɛ ta ayi vɛri ko tɛ o tɔgɔ yɛrɛ de sɛbɛnnen tɛ sɛbɛnfura kan i b'a sɔrɔ a daminɛ tɔgɔ tɔgɔ in bɛ yen de amadu ali konare n'a fɔ sɛbɛnfura in ma ko tɔgɔ da a bɛ nka maa min kɔni ye sɛbɛnni kɛ o tɔgɔ de ko fasiri adama berete berete adama berete ko adama i k'a dɔn n ka musoko ɲɛnabɔra tɔ ye nafoloko ye a daminɛ tɛ foyi ma kɛ o fɔlɔ Amadu Ali Konare ne a ko nin kuma o kuma ani nin wulikajɔ fɛn o fɛn n'a fɔlen filɛ awɔ i voté o i référendum o tiɲɛ min ye jamana yɛrɛ ye i k'a dɔn a yɛlɛmabolo i k'a dɔn jamana ka sigi eh, sen kelen kan mm. taabolo bɛɛ lajɛlen ka sabati amadu kɔnare nin bɛɛ lajɛlen bɛ nafolo de kofɔ a ko i k'a dɔn jamana ɲɛmaw ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen bara ka cɛ kelen lajɛ bi i k'a dɔn ko in bɛɛ lajɛlen b'ale bolo sabula jamana nafoloko a danganiya bɛɛ lajɛlen b'ale de bolo n'ale ko ɔhɔn amadu kɔnare o b'a jira k'a fɔ fan bɛɛ lajɛlen ɲɛnen don bɔbɔkɛ bilen ani bɔbɔkɛ pasa amadu kɔnare i k'a dɔn sanu bɔbɔkɛ kumabali
parle pas aa il parle pas dɛ sabanan dɛ n t'o de dɔn Aha. yala bɔbɔkɛ tɛgɛ ka maa wa Ah. n t'o de dɔn fɔlɔ aa bɔbɔ sɔnnikɛla ka dɔgɔ dɛ o tuma bɔbɔkɛ tɛgɛ ma gɛlɛn o fara a kan e ma anw ka ɲɛmaa ye Ah. e dun dɛ hali n'a fɔra ko ji ka min a bɛ se k'a ɲɛ don muke la ten
Ah, nin ta ye naamu naamu. Amadu Ali Konare Ne! sɛbɛnnikɛla ko A ko di? ni maa min ye kɔsa in na ta ka Mali lajɛ A lajɛ. ka Mali jateminɛ Sike! Amadu Ali Konare k'a dɔn jamana sɔrɔbolo ko Tiɲɛ. min ma recette O don. min ye miliyari ba fila ani kɛmɛ ni bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn an'a kun nkanfɛ o don Amadu Ali Konare k'a dɔn wari bɔta miliyari ba fila ani miliyɔn kɛmɛ seegin ni bi kɔnɔntɔn ni duuru n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hakaja wari min ka kan ka bɔ jamana kɔnɔ ayiwa min ye dépense ye o don o fanga de ka bon o tuma dafa in dun bɛna taa bɔ yɔrɔ jumɛn miliyari kɛmɛ wɔɔrɔ kɔnɔntɔn ani duuru n'i ye nin fɔ ayiwa jamana maa kalannen minnu ka baara ye nafolo ye u b'a fɔ k' a dingɛ ka bon kosɛbɛ dingɛ in bonyali bɛna ni gɛlɛya caman ye amadu konare ayiwa gɛlɛya in fana bɛ ta ka da ko damadɔ kan cɛ baɲumankɛw ani mali dɛmɛbaw o don minnu ye nafolotigiw ye caman de kɔ donnen don mali la amadu konare k'a dɔn farafinna yɛrɛ jɛkulu kɔli tun kelen don a nafolo caman bɛ ani min ka kan cɛ o sɔrɔli ka gɛlɛya san 2023 ɔhɔ Amadu Konare n'i dun y'a ta k'a lajɛ arɔjɛ jamana jigi dalen bɛ baarabolo baarabolo minnu kan mhm. a bɛɛ lajɛlen bɛ taa siri nafolo la tiɲɛ vote o Amadu Konare i k'a dɔn i AIGE wo i k'a dɔn jamana a sarabolo falen wo nin fɛn o fɛn bɛ yen awɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ dakabana nafolo de kofɔ o tɛ nkalon ye nafolo min n'a ka kan ka bɔ jamana kunna tiɲɛ Amadu Konare ne nka i ka ko n'a b'a dɔnbaa bolo Amadu Konare a ka ca a la fɛ i hakili bɛ sigi a ko min ye sanu ye sanu bɔbɔkɛ pasa amadu konare k'a dɔn jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli mm. kamalen dɛsɛlen bɛ ka bonya foyi tɛ jamana hami ani jamana nafolo bɛ sɔrɔ cogo min eh, min o de la amadu konare k'a dɔn k'a dɔn a ye katimu ci ni nka ayiwa dabaji tiiri sanu tiiriw ni fɛnw kɛlen kɔfɛ nafolo bɛ se ka sɔrɔ

fangaba de b'a la a ko min ye dépensew ye mm. jamana yɛrɛ taabolo n'a nabolo bolofara bolofara minnu bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen n'u bɛ t'i turu nafolo kasabuw de la a ko jamana sarabolo ani jamana a baarakɛbolo miliyari wolonwula ni kɔ sigi kelen don k'o de kɔnɔ o kan ka don la min ye autorité indépendante gestion élection n'o ye AIGE ye miliyɔn kɛmɛ duuru ni mugan ni fila konare olu tɛna taa abada n'o ma bila u ka wagande kɔnɔ a ko fana k'i bɔ a la amadu konare k'a dɔn jamana bɛ dankan min na waati dɔ sera bi foroba baarakɛlaw u ni sɔrɔ ka kan ni dɛmɛ ka kan layidu minnu dilen don o fana sabati cɛ amadu konare nafolo kasabi min fana bɛ taa balo na o fana fanga ka bon a ko fɛn min bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni jamana yɛrɛ o ka gɛlɛn jamana ma bɛɛ ye cɛ o de ye jamana lakanako ye a ko an bɛ don min na ko bi bi nafolo kasabi min n'o ka kan ka don jamana jamana lakana na miliyari kɛmɛ naani ani bi naani s minɛnsan b'o la sɔrɔdasiw u ka dɛmɛ n'u ka dumuni u ka sara b'o la ayiwa amadu konare k'a dɔn makaamaw caman b'o la o de la san 2022 ani san 2023 a budget ayiwa amadu konare k'a dɔn danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka kan sabula jamana kɛlen bɛ k'i waga da ko damadɔ minnu na ayiwa a nafolo min n'o bɛ don a kasabi de barika ka bon o fo k'a fɔ k'a to ten tiɲɛ amadu konare ne o tuma mm. wari dun bɛ bɔ min ah, a ah, n'i ah, tɛ jinɛmori ye n'i tɛ suba ye n'i t'a dilan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ arɔjɛ amadu konare a ko nin ko in ka nɔgɔ fo k'a fɔ k'a to ten a ko sabula min ye jamana ka wulikajɔ ni cɛsiri ye tiɲɛ amadu konare k'a dɔn gouvernement de kan ka wulikajɔ ba kɛ kosɛbɛ sɔrɔbolo sɔrɔbolo n'o bɛ jamana yɛrɛ bolo awɔ o banbanni a n'o sɛnsɛnni a n'o sɛgɛsɛgɛli amadu konare o de man kan ka kɛ majɛ abada an ka wagande kɔnɔ tiɲɛ a ko o fana k'i bɔ a la awɔ amadu ali konare i kɛra asimi goyita ye o i kɛra ale sanu ye o awɔ amadu ali konare k'a dɔn jamana faama fɛn o fɛn bɛ yen wari kasa bi min kan ka to u ka mago la awɔ awɔ dɔ de fana bi b'o la amadu ali konare o kana kɛ maa ma ba ye n'o y'i bɔ a la awɔ amadu ali konare k'a dɔn kuntanko caman bɛ yen a ye tam-tam fɔ yen fɛ a ye kɔɲɔ kɛ a ye dɔnkili da yen fɛ olu damanda damanda n'a nafa ma bon caman de bɔ ka bɔ o fana na depo ni kɛ journaliste ko o kana bɔ a la dɛ

il faut euh, euh, occuper il faut que cela occupe ah, une place de choix voilà a banna Amadu Ali Konare a ko jamana ka salew ani jamana bi fɛn minnu sɔrɔ n'a damanda damandaw Amadu Ali Konare i k'a dɔn tiɲɛ don dangari kun kɛlen don caman na nko o wulili a ka kɛ hakili la a ka kɛ hakɛ la Amadu Ali Konare i k'a dɔn kan ka kɛ a ko n'o tɛ n'o y'i bɔ a la min ye ɲinan ye o ma kɛ i muwa Amadu Ali Konare i k'a dɔn olu ka wulikajɔ ni jateminɛ minnu kan ka kɛ sigi kɛlen don ka nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen a ta dama nafa ye min ye bɔbɔkɛ pasa ye a ko a mana tigɛ da o da la amadu ali konare k'a dɔn ale ye ɲinan jate minnu bɔ ale ye tirabu cili minnu kɛ amadu ali konare k'a dɔn a bɛ dafa n'a dun dafara amadu ali konare k'a dɔn sigi kɛlen don ka fɛn fɔ kɔnɔ o bɛ kɛ ministère de l'économie et des finances a y'a jira a bɛ ne ka waati bɔ amadu ali konare k'a dɔn tiɲɛ don min ye ba ɲumankɛw ye ani dɛmɛbaaw olu kɛlen don k'u kɔ don an na nka n'i y'a ye an sera ka an ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ saraw ma tigɛ mm. dumuni ma dɛsɛ mm-hmm. i k'a dɔn sukoro ma dɛsɛ amadu ali konare nin bɛɛ lajɛlen ye janto de ye nin ye jate de ye min kan ka bɔ kabini ayiwa tɔw bi sunɔgɔ na a ko kuma a danganiya ne don n'a ye mm. k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye olu bɛ kɛ nafolo kasa bɛ min kɔni ka teli n'o yɛrɛ bɔli ka teli o ye sɔrɔsiw ka minɛnko ani mm-hmm. sɔrɔsiw ka sara a n'olu ka makaama ye Amadu Ali Konare a ko kuma an bɛ don min na ko bi jamanaden bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i hakilina kɛ kelen ye Amadu Ali Konare k'a dɔn wari kunda min bɛ bɔ an ka fangasow la miliyari mugan ani wɔɔrɔ o de man ka tiɲɛ bilen o de man ka kɛ gansan ye Amadu Ali Konare ɲɛnama kɛ a ko i k'a dɔn ayiwa min fana ye i n'a fɔ ayiwa angɛrɛ kow ka taa se lakɔlidenw ka burusuko ma amadu ali konare o tɛ tigɛ a k'o tɛ tigɛ o tɛ tigɛ dɛ o bɛ di a di cogo la angɛrɛ ko k'o lajɛ dɛ wala maa kunda caman bɛ sɛnɛko kunna olu ka falen amadu ali konare min ye bɔbɔkɛ pasa ye sanu a ko janto n yɛrɛ la kɔrɔko ka di ninnu damanda damanda de bɛ kɛ sababu ye min b'a to jamana a bɛ hami ni gɛlɛya min kɔnɔ hali a ka bɔ a kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye mm. adama berete ka fasiri don an ye min bɔ ayiwa tɔgɔndan kɔnɔ a berete i tɛ min kalama n k'o f'i ye ah. lakanako la mm. eh, segukaw bɛ ka jihadisiw gɛn olu bɛ fɛ k'u colo bɛlɛdugu eh, eh, forêt kɔnɔ an ye avion saba wuli sɔgɔmada in na ka taa kabako da u kan aw ɛ ɛ santiri segukaw bɛ fɛ ka jihadisiw gɛn u bɛ k'u kunsin bila a tɛ cogo sisan anw anw bɔlen de don segu wɛrɛ da tɛ yen segu burusu kɔnɔ dugu tɛ yen min kelen tɛ ka taa cɛkɔrɔba ka minɛnkɔrɔ ta ka don ayi n da o la sabula tile fila in b'u fɔlɔ ka u bɛ k'u cogo ka don in na trois hélicoptères olu de solila k'an bɛlɛdugukaw lawuli

n ko segukaw de y'u gɛn i tɛ jihadi ye segu bolofuranjɛ la bilen ka wula fana fɛ yen ayiwa baasi tɛ karamɔgɔ daba tunkara kunnafoni di sɛbɛn eh, i yɛrɛ tɔgɔ ko in gɛlɛyalen le nouveau réveil le nouveau réveil olu kumana ah, min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hadama kulubali hadama ye sɛbɛn kɛ mm. hadama ko n'i ko faliden ni mɔ ka go ah. n'a sara ka ban faliko banna a ko min ye i k'a dɔn parti politique rpm ko geseda banna commune cinq kɔnɔ pewu ah. awɔ gese a tɛ da commune cinq kɔnɔ bilen sabula gesetigi min bɛ yen n'ale y'i ka gese falen fili ka ban geseko ma ban wa rpm n'i y'a ko fɔ an bɛ don min na i ko bi aa jamana ɲɛmaa kɔrɔ El Haji Ibrahim Boubacar Keita Ala ma hinɛ n'a la i b'a ko fɔ i k'a dɔn a dimina ka taa tɔn min dayɛlɛ o de ye rpm ye baara bɛn bɛ gese d'a ma u ye san caman kɛ gese sɛbɛkɔrɔ dara nka min ye fanga nana bin fanga binnen kɔfɛ taɲini ni yɛrɛɲini o kɔni de nana jate minɛ tɔn kɔnɔ min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'olu ko hali ibk su olu b'a kɔ kasi kɛ wa olu bɛ to a ka hakilinaw kɔ olu kɔni bilama sɛbɛkɔrɔ diminen don rpm kɔnɔ fo k'a fɔ k'a to ten o maaw cɛma min ye honorable musa temine min ye k'a dɔn Mamadu jarasuba nka an bɛ don min na i ko bi maaw mana dusu dɛnkɛrɛnɛ mana bonya maaw ka hakilinaw tacogo tɛ kelen ye min ye i k'a dɔn honorable musa temine ale ye jateminɛ bɛɛ lajɛrɛlen kɛ ka sigi ka fɔ ɲɛɲini i k'a dɔn ka bɛn ni kelenya sira sɛbɛkɔrɔ taama ni k'a jira ka ɲɛsin i k'a dɔn tɔn fan dɔ maaw ma ka ka kɛ n'i k'a dɔn ŋaniyatigi i mana a ka ŋaniya bila yɔrɔ min na mm. i k'a dɔn a yɛlɛmani bile dɛ mm. o tuma u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛrɛlen de kɛ sa mm. musa temine ka dɛnkɛrɛnɛ ta juguya kisɛ bile yɛrɛ nasiratigɛ kɔnɔ mm-hmm. a ko i k'a dɔn sen don ji la ma maa min kɛ bozo ye ah. n'i y'i sen bɔ ji la o y'a bannen ye a ko i k'a dɔn ne ye munumunu ni k'a dɔn ɲɛfɔli ni hɔrɔnya bɛɛ kɛ aw la mm-hmm. ɔ nka i k'a dɔn ni aw m'o hɔrɔnyaw dɔn mm-hmm. aa ah, min ye i k'a dɔn gese falen min bɛ musa temine ka nbala rɔ a y'o de ta dɛ i k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛrɛlen cɛ k'a d'u ma ka taa n'a yɛrɛ ye lahala o tuma sɛbɛnnikɛla ko musa temine jaa ja jama belebeleba de bɛ nin cɛ in kɔ a dadilen nka maaw t'a dɔn kabi musa temine ko a bɛ bɔ rpm kɔnɔ aa sɛbɛnnikɛla ko maa o maa bɛ yen n'o ye rpm ye a cɛkɔrɔba musokɔrɔba denmisɛn hali i k'a dɔn a kanubaa minnu bɛ yɔrɔ janw fɛ o bɛɛ lajɛlen de sini k'a fɔ musa temine an kɔnɔ dɛ k'u ka sɛbɛnni kɛ n'i y'a mɛn denmisɛn kolɛti fɔ anw guru dɛ anw de tun an mɛn wa an bi an sini hɔrɔnyamu ko a banna anw fɛ kɔmimini in kɔnɔ hali maa tɛmɛna minnu tun bɛ to ka geseda lajɛ u bɛɛ k'u t'a la bilen wa ko den la ne yɛrɛ min ka segin an bɛɛ ko muso tɛmɛn a depi gansa an ko den ne yɛrɛ nin ka segin an taara h seyidu de' kura de sela seyidu jumɛn kotipme mais Seydou c'est un escroc Seydou tɛ parti la o min n'a y'a ye min bara ka san sɔrɔ dɔrɔn a bɛ taa ye ah, eh, ayi ah. e Seydou ko Seydou tun bɛ PS yelen da e ko cogo di Seydou PS yelen eh, ala ka hinɛ eh, fɛn na a tɔgɔ di Tiégoum ayi jumɛn kelen Tiégoum kɔrɔkɛ in tɔgɔ Boubèye Boubèye a tun b'o de ka parti la a tun t'o la koyi n ko ne de y'a f'i ye a banna Seydou taara ni PS yelen kura de ye Amadou Koita. Ça, c'est le jour. La nuit, il, eh. est, il, était avec quelque chose. Donc, il avait deux vestes alors. Eh, eh. J'étais pas au courant. Eh, je t'ai dit.
non. Sɛbɛnnikɛla ko A ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn honorable Moussa Timbiné. Mhm. Ah, maa ti bɔ ko la gansan dɛ. I k'a dɔn a bɔra a yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ. Mhm. A y'a jira k'a fɔ maa o maa bonya ni karama kɔnɔ a ye da bɛɛ lajɛlen tan ko bɛn ni kelenya bɛna tɔn kɔnɔ cogo min na nka maaw bɛ tɔn ɲɛmaaya na ja olu kun kɔrɔtɔlen don Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ salen kɔfɛ u ka sin ka i k'a dɔn olu yɛrɛ ta ɲini de la a ko o de kɛra IBK sara a ma waati bɔ u sini ka dogo dogo ka ɲɔgɔn wele dugutila fɛ quatre heures du matin cinq heures du matin mm. ka messages ci ɲɔgɔn ma dɛ mm-hmm. ni ka sin ka taa congrès dɔ diyagoya karaba mm-hmm. tɔn sariya yɛrɛ tɛ jɛn ni min ye mm. u y'o min karaba k'o sigi dɛ mm. maaw yɛrɛ sini ka bɔ ninnu kɔ la ni ka tigɛ u la ten k'a mm-hmm. jira k'a fɔ jaa ninnu kun kɔrɔtɔ mɛ IBK yɛrɛ taali la olu yɛrɛ b'a fɛ ka cɛbɔya de ɲini sɛbɛnnikɛla ko u y'o tɔn sariya sɔsɔ hakɛ damanda damanda minnu kɛ uh-huh. ani tɔn yɛrɛ sariya se k'u sen d'a kan k'a cɔngɔ ni k'a bisi baza Moussa Timbiné y'a jira k'a fɔ olu ye hakili

k'u ka kosow ni kasaw cɛ ni ka Moussa Timbiné k'a nɔ minɛ n'a taara kɔrɔn u b'a kɔ n'a taara tilebin u b'a kɔ wa i bɛ ɲinja min kalama dɛ kununko ni bi jamana intérieur n'o ye Mali yɛrɛ kɔnɔna ye région de la ciden de bi ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Moussa Timbiné i taatɔ mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn an place bila an b'i kɔ o tuma RPM ko banna tout c'est fini c'est cadavéré c'est fini ni fɛn min ni fɛn min n dilacogo ma ɲɛ a dilacogo tɛ ɲɛ wa nin y'a bannen ye dɛ RPM sigira fɛn min kan a tun bɛ taa wolo nin de la a mais non je te dis naam n'i y'a sɔrɔ tɔnin b'a la fɔ n'o kɛra Diarrassouba ye ale dun fana ba nin ko kuru kara bɛɛ b'ale fana kelen bolo n'ale fana ko bi kusukusu mais c'est fini
e ko tɔ bɛ ko la bilen wa
sɛbɛnnikɛla ko Ahan. minnu bɛ jamana kɔ kan olu fana Musa Temine a jɛɲɔgɔnw n'a ka sigiɲɔgɔn minnu bɛ jamana wɛrɛw la olu fana b'a la ka talifo sɔrɔ fan bɛɛ lajɛrɛlen fɛ Musa Temine n'i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ An bɛ taa. i ye jɛrɛjɛkulu min fɔ n'o bɛ sigi o baara teliya joona an ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ an ka jɛ ka hakilina ɲumanw sigi sen kan Bayi. n'o tɛ ni janfanci minnu filɛ nin ye an k'an sen bɔ ninnu sen na baara banna kunnafoni filɛ Ah. an ye min bɔ le nouveau réveil la a ka vidéo bɔli la
Cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamakɔ ka ko jiginw ka bonyamasegin bɛ aw ye karamɔgɔda tun
Amadu El Konare Amadu El Konare n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur kunnafonitigi a bɔko siɲɛ kɛmɛ wɔɔrɔ bi wolonwula ani duuru tiɲɛ Amadu El Konare Ala ka fɛn dilannen awɔ maa tɛ se k'o tiɲɛ abada Amadu El Konare i k'a dɔn nkalon ni namara a bɛ mun ɲɛ foyi ne ko jɔni de b'a fɛ ka Alu Bubakari Jalo juguya eh! sɛbɛnnikɛla ka kuma don a ko i k'a dɔn dabali bɛɛ tigɛlen bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛlen bɛ tiɲɛ Amadu El Konare i k'a dɔn Alu Bubakari Jalo Jalo an ka tɔgɔtiɲɛ ta k'a sɛgɛrɛ an ka mangoya ta k'a sɛgɛrɛ eh, o yɛrɛ dama tɛ koyi jamana faamaw an ka an ka a n'olu kari ɲɔgɔn na eh, n'o kɛra an sago bɛ sɔrɔ Amadu El Konare i ma jiri min turu i ma bɔ min falen kuma kalama mm. jiri min denna mm-hmm. i t'a k'a den dunni ye ka n'a ɲɛɲini Amadu El Konare k'a dɔn Alu Bubakari Jalo sɛbɛnnikɛla ko politiki maa ka ca nka nin ni Alu Bubakari Jalo kelen tɛ kelen ye ka sababu kɛ Alu Bubakari Jalo Ala ka nɛɛma ani Ala ka hinɛ de dira a ma baana don nafolotigi don Amadu El Konare k'a dɔn k'a sɔrɔ a ma politiki ɲɛdɔn mm-hmm. k'a sɔrɔ a ma don politiki la mm. a ye ɲuman in de sarada jamana fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen la o kɛra Amadu El Konare o de kɛra sababu ye politiki tile in na maliden bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ bulonda Alu Bubakari Jalo anw sɛgɛnnen don an ɲɛninen don e ka hɛrɛ ni ayiwa i ka dɛmɛ bɛ se anw ma a bɛ taa n'e kɛra jamana yɛrɛ ɲɛmaa ye e ko jamana bɛɛ lajɛlen tɛna hɛrɛ ani ayiwa i k'a dɔn hɛrɛ ni tɔnɔ sɔrɔ wa kɛra ten Amadu El Konare Alu Bubakari Jalo donko politiki la filɛ ni fɛnko don o b'a bolo ni tɔgɔ don o b'a bolo Amadu El Konare i k'a dɔn ni masaya don o b'a bolo farafinna tɛ yen nafolo bɛ tubabu jamana ni farafin jamana min na Alu Bubakari Jalo a dɔnnen tɛ yɔrɔ min walima bonya t'a kan yɔrɔ min na sɛbɛnnikɛla ko kɔsa in na kunnafoni di sira kura dɔw bɛ yen minnu n kɔni kɛlen bɛ ka nkalon ni namara ta Alu Bubakari Jalo yɛrɛ t'a dɔn min b'a ra ka fɔ a kɔfɛ sabula a ka baara ka ca ma nin ŋunuŋunu ninnu ani nin tɔgɔtiɲɛw Alu Bubakari Jalo ee a b'a fɛ ka fanga in yɛlɛma koyi transition yɛrɛ de ko man d'a ye maa min ye transition yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ ka transition k'a sinsin o ye Alu Bubakari Jalo ye sɛbɛnnikɛla ko nkalon bɛ min a tɛ fara Alu Bubakari Jalo la wa k'a ye ko a ka nin den a ko n'i ye Facebook kanna lajɛ dɔ ta n bɛ Facebook dɔ créer Amadu El Konare k'a dɔn ŋanamu ŋanamu kumaw ani nkalon ni namara ka t'o ta k'o da Alu Bubakari Jalo la Alu Bubakari Jalo e bɛ nin kuma in fɔ tuma min o b'a sɔrɔ ale bɛ diɲɛ fan duman dɔ la i bari ka nin kuma lankolon ninnu fɔ a bɛ diɲɛ fan duman dɔ la Amadu El Konare Alu Bubakari Jalo a bɛ miiri min na ka taasi min na o de ye jamana ka hɛrɛ ani jamana ka ɲɛtaa. jɔnni de ye transition yɛrɛ dɛmɛ ka tɛmɛ Alu Bubakari Jalo kan? A ko don kelen da kelen mm. n'i ye Alu ka sɛbɛnniw ye, a kɛra sali ye o, mm. a kɛra tubabu sali ye o, a kɛra sunkalo ye o, mm. o waati ninnu mana se, a bɛ kunnafoni dɔ ta ka jamana ladɔnniya. Tiɲɛ. Amadu Konare don kelen da kelen i tɛ kuma jɛngɛnen walima kuma porokotolen mɛn jamana ka kala ɲɔgɔn na. jamana ka sinji jamana ka kɛ kelen ye olu bakari jalo a b'o de fɔ a ka misasiw la nɔ tɛ pate politigi tɔw npre dɔndenj ko a k'i ma deli ka nin mɛn olu bɔ e n bɛ se ka seereya kelen di waati min na embargo bilelen bɛ jamana kan Alu Bubakari Jalo ye dɔgɔkun kelen kɛ a kɛlen don ka pankurun dɔ bila dɔnbaw ka bila la u bɛ ka munumunu jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka daw yɛlɛ Mali ye voilà o dalilu bɛ n bolo walasa embargo bɛ wuli ka bɔ Mali merci a ye musaka min don a la hakɛ t'a la a ko min ye sɛbɛnnikɛla ye n'o ye Ibrahima Yatara ye Yatara a ko Alu Bubakari Jalo ka ɲuman kɛli o de bɛ dɔ bɔ jamanadenw ka dusumangoya n'u ka tɔɔrɔ la tiɲɛ sabula jamana faamaw tɛ se yɔrɔ dɔ la Alu Bubakari Jalo ka dɛmɛ ni a i k'a dɔn a ka nafolo bɛ se o yɔrɔ la tiɲɛ nin bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw nisɔndiya o bɛ kɛ a ko tarikuw ni fɛnw y'a sɛbɛn awɔ Alu Bubakari Jalo Jalo jamanaden min b'a fɛ bi somin kelen don n'a fɔra vote ka kɛ sini awɔ ni Alu ma kɛ fɔlɔ ye a bɛ sɔn ka kɛ filanan ye n'a kɛra a ɲɛ kan n'a kɛra a ɲɛ kan ko namara ka bɔ a la an k'a kɛ jamatigiya ye k'a taa kɛ ni min bɛ min fɛ o ka taa urne bila Manasa ko kana y'a la cour constitutionnelle ko ka bɔ a la siga t'o la bon dɔw de sirannen don la dɔw de jɔrɔlen don la k'a fɔ ni vote kɛra sini n'an ma dabali tigɛ ka fɛɛrɛ tigɛ k'a to a tiɲɛ kabini sisan cɛ tatɔ filɛ k'an dogo ye a ko ni min dun n bɛ politiki dɔn jama bɛ n bolo n ye maatigi ye i k'a dɔn o bɛ maa kɛ président ye nka an bɛ don min na ko bi maa o maa n'i bɛ ko kalama maa minnu filɛ fanga na bi n'o ye Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔn ye ninnu mana kɛ cɛ o cɛ fana fɛ k'a fɔ vote sera bɛɛ lajɛlen sɔmina k'a fɔ Assimi bolokɔni ɲɛsinnen bɛ karisa ma walima a Assimi ka dɛmɛ bɛ se karisa ma a k'i tali ye yɔrɔnin kelen a ko jɔnni b'i to la k'i bɛna transition mɔgɔw kɛlɛ abada sɛbɛnnikɛla ko i ye politiki maa fɛn o fɛn ye ka transition kɔrɔmatigɛ k'u kɛlɛ mhm. Amadu Kɔnare olu dalen don a la k'a fɔ u tɛ foyi sɔrɔ diɲɛ na kɛrɛ d'u la de u b'a dɔn kɛr'u la voilà dugukila fɛ yɔrɔnin dɔ bɛ Kati n'i taara mm. Welebanin an b'an sigi kabakurunin dɔ kan u bɛɛ ja b'an bolo yen k'u tun bɛna don ka bɔ a dɔw bɛ na ni bala ye dɔw bɛ na ni saki ye u bɛn'a fɔ an b'aw bɔ n'an b'aw kɛ a ye taa aw mago la tigɛ kelen d'u bɛɛ la n ye se k'a da i ye bi fo ka fitiri baara banna kabakurunin dɔ bɛ yen n'i bɛ taa an b'a yira i la ne tɛ taa ne taatɔ tɛ yen n'an y'an sigi yen an b'u bɛɛ natɔ ye Haan! Mobili dɔw bɛ na, An! walahi Mali la, u bɛ boli de su fɛ dɔrɔn dugukila fɛ. Awɔ. Jaa a ye ko ye koyi! A bɛ garage kɔnɔ, n m'a yɔrɔ dɔn. Amadu Ali Kɔnare! Ɔhɔ!
Sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi. Bi! A ko Mali kɔnɔ, janfa ni ŋanamu ŋanamu ni nkalon, Awɔ! politiki bunakun kan, o dɔnnen don. Tiɲɛ! Sumayila Sise ka jɛɛrɛjɛkulu min bɛ yen, URD. Amadu Ali Kɔnare, u k'a ma ko ADR, Ɔhɔ! ninnu farala ɲɔgɔn kan ka Sumayila dɛmɛ kosɛbɛ. Awɔ! Sumayila faatulen kɔfɛ, Un! adr mɔgɔ bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin eh, alu eh. buwakari jalo ma sɔmin kɛlen don o de la k'a fɔ jɛɛrɛjɛkulu jɛɛrɛjɛkulu damanda damana de bara ka taa alu fanfɛ ka d'a ka jamana kanu mm. ani jamana dɛmɛni mm-hmm. a n'a bɛ nafolo min da k'a sarada jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ nin damanda de nanen don ni juguya ni hasidiya ye mm-hmm. i dun tɛ se nin kun ye sɛbɛn ye mm. an ye min bɔ informateur kɔnɔ kunnafonitigi karamɔgɔ daba tunkara l'indicateur du renouveau parce que hadama jabate hadama ye sɛbɛn kɛ hadama ko a bɛɛ n'a ta ni dɛmɛ ma don sɔgɔnafin minkungokaw ma aa i k'a dɔn k'a fɔ u ka dugu bɛ ɲini ka to duuru naare jukɔrɔ ji la sɛbɛnnikɛla ko ni gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ yuruguyurugu ni haraba-haraba kɔfɛ dugukolo ko la i k'a dɔn bafa ni kilicɛ don i k'a dɔn e karamɔgɔ daba tunkara yɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'i cɔ a la nka setigiba dɔ de bɛna k'a fɔ aa nin ye kɛnɛ fiyɛfiyɛ ɲuman ye ka na ten ka taa i coko ye cacari Unhun, wa a bɛ unhun. taa miliyɔn bɔ k'a dasi i k'a dɔn i k'a dɔn finitigi ɲɛmaa dɔw kan Unhun. waasa u bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛrɛlen kɛ ka finitigiw bila ka n'u lakana Unhun. sɛbɛnnikɛla ko o gɛlɛyaba de bɛ i k'a dɔn sɔgɔnafinkaw kan komini trois kɔnɔna la Ah. sɛbɛnnikɛla ko Ah. dugutigi min bɛ yen bi n'o ye sabakɛ tarawele Mm. ale yɛrɛ de ko sa Mm. ni peresidan asimi goyita tɛ Mm. olu tɛ kuma maa si fɛ sɔgɔnafin dugukoloko la bilen aa wa u na mɛn u ma kuma u u na mɛn u u ti kuma dɛ a a dun ka kuma u fɛ koyi ɛɛ asimi bɛ ɛɛ a banna koyi a bɛ kuma u fɛ dɛ ayi ko in bɛ cogo min na Mhm. sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn k'a fɔ faali kulew Mm. ka t'u ka denmisɛnninw faa u ka yɔrɔ nɔfɛ Ah, o man ɲi. bɛɛ bɔra a la kaban Ah. i k'a dɔn ah, ko nɔgɔn tɛ koyi Ah, ah. sɛbɛnnikɛla ko Mhm. n'i y'a ta ni k'a lajɛ Mhm. a bɛ san damadɔ bɔ i k'a dɔn gɛlɛyaba de sigilen don k'a dɔn sɔgɔnafinkaw da la su man di tile man di i k'a dɔn u bɛ dugutigi yɛrɛ bɛ hali bulon min kɔnɔ borne nalen don turu o bɛɛ lajɛlen la dugutigi ka golo jukɔrɔ
aa kɛra bɔsintigi la min bɛ san kɛmɛ saba ani kɔ la o y'a sɔrɔ hali agence immobilière ma créé nka dugutigi ka golo jukɔrɔ borne bɛ yen i b'o faamu cogo di a gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko a ko u nana tugu k'a kuru kara ka na sa agence immobilière mhm. dɔ bɛna bin dɛnɛ mhm. k'a fɔ l'hectare tan duuru bɛ ale bolo mhm. o b'i kɔ don dɔ bɛna ni sɛbɛn dɔ ye l'hectare mugan bɛ n bolo u nana dugutigi ye maa hakili juru canalen sɛbɛnw b'a bolo kabi hali bolonɔ minnu bilara kabi dabajiko waati biki tɛ dɛ tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn minnu na dugutigiw ni conseillers fɛ ka sɔgɔnafin kɛnɛ dan ci ka minkungo bɛɛ dan ci wa k'a ni kati dan ci o sɛbɛn bɛɛ lajɛrɛlen dafalen bɛ u bolo nka o bɛɛ n'a ta min ye agence immobilière yɔrɔ e yɛrɛ b'u dɔn i ka maaw b'a la o a caman de u bɛna haraba haraba nin bɛɛ kɛ yɔrɔ avenir yɛrɛ dans cinq ans dans vingt ans nin yɔrɔ bɛna valeur sɔrɔ u bɛ sin ka n'u bɔ maaw ka yɔrɔ kan sɛbɛnnikɛla ko min ye minkungo a dugutigi n'a dugudenw ye nin bɛɛ lajɛrɛlen complot kɔrɔ dɔn o kɔfɛ u nana mun wɛrɛ kɛ u sini ka na ten dɔrɔn ko nin kɛnɛ ye SE maaw de ta ye yɔrɔ a ma se SE la bɛɛ tɛ siran sa wa k'o ye service de renseignement ye SE baara yɔrɔ ka di SE ma hectare saba hectare naani nka hectare mugan ni kɔ SE bɛ mun k'o la o tuma a nana dɔn sa k'a fɔ nin ye kalabanciya ni namara ni sonyali ni kurutukurutu ye dugutigiw wulila u ye ciden ci kuluba asimi yɛrɛ tun kan k'u bisimila don min a y'a ka kankɔrɔsigi dɔ bila u y'u bisimila fɛn o fɛn b'u bolo u y'a bɛɛ lajɛrɛlen fɔ k'a ba ta ye a don fɔ ka jɛ kulubakaw yɛrɛ ɲɛ kan mm. dugutigi min cɛkɔrɔba san bi wolonwula ni kɔ mm-hmm. min ye i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ taa gazi ci o la mm. don o don de bɛ suwasuwa la a ka bulon dɔ ah. aa ah, a yɛrɛ sa a ti tugu a ti tigɛ dugutigi fana y'i kan kɔrɔta mm. o ko de sa u bɛ fɛ u ni asimi ka kuma da ani da mm-hmm. min m'a kɛ jɛjugu min m'a kɛ minkungokaw kan sɔgɔnafin mm-hmm. jamanakuntigi n'a sen b'o jɛ rɔ o ka fɔ o ka da u ye olu n'u jigi latigɛ u na ala minɛ nka n'i y'a sɔrɔ asimi n'a jɛw tɛ fɛn kalama nin ko la y'a fɔ o don nin na an kɔrɔ mm. ko ni maaw ye kurutukurutu ko fɛn o fɛn ye mm. k'u k'a lase mm-hmm. a b'i jɔ a cɛ jɔyɔrɔ mm-hmm. wa ko ka kuma sɔgɔnafin dɛ mm-hmm. n'o tɛ ko dabu ye sunatu ye kunnafoni filɛ mm. an ye min bɔ i k'a dɔn indicateur kɔnɔ a ka bi don bɔli amadu konare ne janfa tɛ don maa kan abada n'i yɛrɛ ka maa tɛ i yɛrɛ bolo de b'i janfa s'i yɛrɛ ma Ayi, dugukolo ko la, i Ɲininka bada- ko mun na? i bada bɛ nin fɔ. Ɲininka ko mun na? Ɲaa ma, mun na? Amadu Konare, Ɔhɔ. dafɛ dugu fɛn o fɛn n'a bɛ Bamakɔ, Awɔ. a feere kɛbaa ye u yɛrɛ denw n'u dɔgɔninw. Dɔ bɛ bila u ɲɛ.
A feere Ka taa kɛbaa ye dugu olu de ye. feere. Ne ko fa de bɛ agence la ka wuli ka sin ka taa eh, dafɛ dugu dɔ la ka sin ka taa yɔrɔ dɔ kooli k'a fɔ ko n ye nin- nin nin ye n ta ye yan. Fa de b'a la wa? A ka gɛlɛn. i b'a sɔrɔ duguden dɔ de b'u wele walima komini komini eh, eh, eh, mɛri merci maa dɔ bon nganamu nganamu in jubaju o de ye koyi la vérité u ti tiɲɛ de fɛ tiɲɛ filɛ non wulibali u yɛrɛ sɔmɔw den kɔrɔkɛ den mɛri minnu walima mɛri min sigira komini 3 voilà o de bɛna yɔrɔ suma k'a feere u sigilen ɲɛna papier plan Amadu Ali Konare 1 2 i b'a sɔrɔ a caman fana bɛ yen mm. u bɛ yɔrɔ feere waati min o don valeur tɛ yɔrɔ la
u b'a feere hectare bi naani hectare mugan million fila million saba sisan n'u y'i sigi ka yɔrɔ lajɛ mm. yɔrɔ bɛ ayiwa million bi duuru million bi wɔɔrɔ sɔrɔ u bɛ tila k'a fɔ tuguni u bɛn'a feere maa wɛrɛ ma voilà tout le problème c'est là walahi n bɛ tiɲɛ f'i ye bamakɔ mm. dafɛ dugu ka taa fo n k'i ɲininka segu fo fana a dugukolo bɛɛ problème filɛ tout le problème c'est là u ah. yɛrɛ de y'a feere fa t'a kalama ba t'a kalama mm. den ɲɛ yɛlɛlen bɛ mm-hmm. agencew bɛna don a la ne bɛ nin yɔrɔ in fɛ u bɛ sin k'a suma k'a feere ten k'a wari minɛ ka papier k'a la ne ko ne den mana yɔrɔ min feere o ne den mana yɔrɔ min feere mm. a ta tɛ ya n'a ye yɔrɔ min feere ka papier k'a la hali ni fa ma jɛn n'a ye ah. e ɲinɛ ma merci bon problème jubaju de filɛ nin ye ah, kuma gɛlɛyalen don dafɛ dugu in bɛɛ feerela mm. i k'a dɔn ŋanamuŋanamu maw ma maa si m'a feere u yɛrɛ ka denw de y'a bɛɛ feere k'u sigi ka wari dun dugukolo ye feere ko kelen de koyi n'i y'a feere ko kelen ka wari dun o y'a bannen a tɛ falen kura ye a tɛ falen kura ye fɛn tɛ fara a kan tuguni a tɛna bonya k'a fɔ ko an taalen ɲɛfɛ a bɛ bonya de non n'o tɛ i ka tilesɔn kelen bɛ yen dugukoloko la e delila k'a fɔ n'a gwanna yɔrɔ min na o to yen dɔ ye ne nɛgɛn ka dɔ di ne ma ko sanankɔrɔba don dɔ ne sigilen bɛ dɔn ne ka téléphone sonnera ko CB don ko senu ne ko ko mun ko ne ka plaque bɛ yɔrɔ dɔrɔn ko titre ko a y'a bɔ a k'a fili a ka tɛmɛ n'a ye
n bɔra segu ka na ni dugukolo ma na n fa dugukolo ti yan n ba dugukolo ti yan n ye n débrouiller ka yɔrɔnin min san n ka kurutu kurutu ni n ka ŋanamu na n'i k'i bɛ taa daga sigida la fɛn fila don fɛn fila don kelen a ta e k'i sigi a rɔ a ta e n'a bɛ min ɲɛ e ye e ko a ta i b'a sɔrɔ e tɛ sa a banna
walima n'a ka di e ye mm. n ye nafolo min bɔ n ta nin sagi n ma n'i bɛ se i bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲini an tɛ taa tribunal la polisi la taa t'a la mm. kaso ladon t'a la kuma caman tɛ min na dugukolo kan a fili kɔrɔ a banna voilà ah, nka dugukolo janfa dugukolotigiw yɛrɛ don n b'o f'i ye dɛ walima u ka sigida ɲɛmɔgɔ, u ka ɲɛɲinini kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ dugukolo dugukolo n'a feerelen don an dafɛ dugu in na Bamakɔ dafɛla la Amadu Ali Konare walahi n ye n kale i b'a sɔrɔ duguden dɔ b'a ju la, awɔ, siga a ye wulibali don, fa tɛ mɔgɔ la o, mairie ma, i bɛ se ka taa bi mɔɔw sigilen don yɔrɔ la san san kɛmɛ saba san kɛmɛ naani e bɛ se ka t'o koli k'e ta don o tuma i ye dulɔ min ye wa, tiɲɛna, ka bɔ i fa jamana kan, mais duguden dɔ de b'a feere

i jɔn ka te koyima premier min jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn o bɛ diya ye koyi n bala cogo bɛ di karamɔgɔ daba tugura kunnafonidi sɛbɛn l'indépendant naam min ye o bari a ye sɛbɛn kɛ umaru ko maa mɛnna n ka ko la ani n tora a la o bɛ ɲɔgɔn da fɛ don biɲɛ ye son ta ye donnin kelen bɛ yen fɛntigi b'a tigi n'i ta caw a ko e ko o de bunɛ ma bi i k'a dɔn nin kamalen kuwalen kan kamalenkɔrɔ belebele dafalen gojoba gojoba unhun nka a tɛ foyi ɲɛ a tɛ poro ɲɛ a tɛ poroparaporo ɲɛ unhun min yɛrɛ b'a poro ka d'a ma o bɛ porokoto ka bɔ a bolo i y'a ye sɛbɛnnikɛla ko unhun min ye nin cɛ in i k'a dɔn a garisigɛ donna baara la orange maaw bolo unhun olu ka bolofara min ɲɛsin bɛ wari cili ni a n'a tali n'o ye orange money ye o don a ko i k'a dɔn a kɛlen kɔ ka waati jan k'o la unhun i k'a dɔn awa wulu t'a so sorobugu bila k'a b'a buran la a bɛ kurutu kurutu ni karatu karatu kɛ u nana sa k'a ye k'a fɔ nin tɛ maa jɛlen ye olu y'u bolo bɔ a kan na ni k'a gɛn ka bɔ baara la o tuma a ye waati min kɛ baara la ye a bɛ olu ka gindo caman dɔn orange money yɛrɛ cogoyaw ye mun ye a dogodogoɲɛw ye mun ye o bɛɛ lajɛlen b'a kun na ale nana baara min sɔrɔ bɔlɔn kɔnɔ i y'o dɔn de a bɛ yaala i k'a dɔn orange money tigiw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sin ka na nimero dɔ f'i ye ten k'i ka wari ci nin na mm. i b'o wari ci a bɛ tila k'a f'i ye ko segin a kan dɛ mm. o tuma a ka seginkan filanan waati mm. a bɛ e ka talifo de minɛ k'o lajɛ mm. waasa k'a ɲɛ ngɛnɛ bɔ e ka kɔdi sekɛrɛ la mm. e bɛ bali min na tuma min na a bɛ sin k'a yɛrɛ ka nimero dɔ sɔɔri yen mm. o tuma e bɛ mm. wari min ci mm. o bɛ taa a ka talifo la mm. a bɛ boli biribiri a bɛ taa orange money wɛrɛ la mm. a bɛ mm-hmm. sin ka t'o wari labɔ yen sɛbɛnnikɛla ko nin tile na nin na a ye waati jan kɛ nin na a m'a kɛ banankabugu maaw bɛ bali k'a ye madina kura nka maa si t'a dɔn ko maa kelen de bɛ ka nin bɛɛ kɛ a bɛ yaala sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko sa a ganna a tɛ tugu a tɛ tigɛ aa min ye ɲamakɔrɔ komisɛriba n'o ye komandan umaru baba tarawele ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛn sɛgɛsɛgɛli min na a ye maaw bila ka na wele bila i k'a dɔn ni cɛ in ma o y'a sɔrɔ sa a bɛ moto tvs kangara dɔ kan u nana a ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na kabi yen nɔ a ye tɔgɔ lankolon dɔ fɔ a yɛrɛ ma u y'a tɛgɛ k'a kɔ ka taa n'a ye komisariya la a selen yen k'a ka kow bɔ k'a da tali aa a b'a fɔ ko laturu dara a ye jɔn ko ala fɔ o tuma a bɛ nin ko in kɛ kɛcogo min na a y'a bɛɛ lajɛrɛlen ɲɛfɔ jatew nana a ye k'a fɔ sefa wari miliyɔn wɔɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ a y'o ntaraki dɔw la o tuma min ye i k'a dɔn a ka baara in yɛrɛ kɔnɔ a ye miliyɔn hakɛ min ntaraki in na sɛbɛnnikɛla ko hakɛ foyi t'a la o tuma min ye sa u y'a ka kow bɛɛ lajɛrɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'a saalu k'a di kiri tigilamaw ma ale n'a ta tɔ ɲɛfɔ yen wa kabi kibaruya bɔra ko orange money arnaqueur dɔ minɛna o don ni bi cɛ soni kelen bɛ ɲini ka fa plainte la a ye maa minnu bolo da u kɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la. Amadu Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Isa Jigiba Isa ko di Amadu Konare i k'a dɔn kalanso min n'a bɛ sɔrɔdasi denmisɛnninw ka kalanso kofɔ awɔ u k'o de ma centre d'instruction Bubakari Sada Si ɔhɔ ka bɔ Kulikɔrɔ e Amadu Konare u ka kalanden dɔ bɛ yen a tɔgɔ de ko Modibo Dolo Modibo jɔni de kɛra sababu ye ka Modibo Dolo k'a bɔnɛ a ni na ɛ a daminɛ bali, Amadu Konare, ɔhɔ, sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲininkali tomi de bɛ sigi nin denmisɛnnincinin élève officier Modibo Dolo, Dolo, san mugan ani naani, ɔɔ, a a fatura janvier kalo tile wɔɔrɔ san 2023, ɔhɔ, i k'a dɔn a wa clinique poly poly ɛɛ poly clinique, o don, ɔ psychiatrique de Kati, awɔ. Amaduri Konare sɛbɛnnikɛla ko a ka fatuli kɛ sɛbɛn min sɛbɛnnen don a la u ko ayiwa fo ni ɲɛnama tubabukan na dɛ awɔ ko psychose hallucinante o tɛ psychose hallucinatoire hakili cawuni wa k'o de kɛra a sababu ye Amaduri Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko nka n'i ye ayiwa kamalen yɛrɛ ɔn tuma min k'u b'a janaja kɛ farikolo ta k'a lajɛ awɔ aa Amaduri Konare i k'a dɔn ayiwa min ye min fɔra farikolo ani min b'a la min fɔra ani min bɛ fari kan ɔ u cɛ ka jan aa u bɛ sabula jigin min ye ayiwa joginda joginda damanda ye un o de bɛ farikolo in na aa Modibo Dolo ɔhɔ yalima un ɲininkali de bɛ kɛ i k'a dɔn u y'a nimatɔrɔ k'a nimatɔrɔ fo de nana kɛ a sata ye wa ɲininkali tomi bɛ yen a ko octobre kalo tile bi saba san 2022 i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye tribunal militaire ye awɔ n'o ye sɔrɔsiw ka sariyabulon ye min ye Modibo Dolo a somaaw u laban taara u ta da bɔgɔ jeninen kan k'a fɔ olu ka den fatuli kɔni dɔ de na ka a sata ye tɔɔrɔ ani degun de fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko a fa min ye a fa yɛrɛ ye o ye sɔrɔdasiya kɛ ka tɛmɛ Amadu Konare yalima o kanu de kama denkɛ yɛrɛ ko a na kɛ sɔrɔdasi wa o de la min kɔni école interarmes de Kulukoro EMIA i k'a dɔn denmisɛnnincinin dara yen Amadu Konare i k'a dɔn maa si den kelen tɛ kɛ Ala ye a karamɔgɔw ni ayiwa minnu kɔni bɛ kalanyɔrɔ in na u ye min da ka kamalennin sɛgɛrɛ min kɔni jɛlen don Amaduri Konare i k'a dɔn u ye min fɔ k'o kɛra sata psychose hallucinatoire Amaduri Konare maa kɔni bɛ ɲininkali de kɛ nin denmisɛnnincinin i k'a dɔn dɔrɔgutala kun tɛ i k'a dɔn k'a fɔ kalabanti wɛrɛ ko kun don i k'a dɔn maa si tɛ se k'a fɔ ko o y'a sɔrɔ walima tun b'o de kɛ n'o de kɛra sababu ye ka na hakili caw caw bila a la walahi nka min kɔni jɛlen don ɔhɔ a ko ayiwa min y'an ka jamana ye mm. nin n'a ɲɔgɔnna ko bi to ka bali ka kɛ tiɲɛ ɔ jamana ɲɛmɔgɔw ani sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw awɔ olu de kan ka sɛgɛsɛgɛ sa ka jateminɛ kɛ mhm. i k'a dɔn nin damanda damanda min filɛ ka nin kamalennin in sɔrɔ mm. yalima a kun dun ye mun ye awɔ puisque al alusinatɔ amadu ali konare a ko nin kɔni ye kumaden ye ayiwa k'a jira k'a fɔ u ye tɔɔrɔ ni degun min dara farikolo yɛrɛ k'a nin kan u b'a fɔ k'o de dugu minnu y'a kogoya karamɔgɔw ye amadu ali konare k'a dɔn o ɲininkali tɔ min fana bɛɛ kosɛbɛ a ko sabula i k'a dɔn kuma dɔw bɛ kɛ nin kalanyɔrɔ ninnu na i k'a dɔn dɔw bɛ kɛ kɔni karamɔgɔ dɔw bɛ u ka jugu juguya da ye walima n'a fɔra nin kɔni ye faama den ye walima nin ye karisa den ye amadu Konare k'a dɔn u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen Règlement de compte a ko, ɔhɔ, min ye Modibo Dolo bɛ ta don min ka taa Labitani, awɔ, a a ɲɔɔnna denmisɛnnin cɛ duuru de taara u si tun man kɛnɛ, hun, u taara n'u ye u ka infirmerie la Kulukɔrɔ, ɔhɔ, Amadu Ali Konare k'a dɔn u labanna tun, un, ni k'ale bila ka taa n k'i ɲininka a bɔ fo Kati, han, sabula a yira k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ degunnen tun don, walahi, a yɛrɛ fa, un, i k'a dɔn o kɔni taara a lajɛ, un, o kɛlen k'a lajɛ sa o dabali banna, unhun, a ɲɛ bɛ taamasiyɛnw ni jolidaw ani tigɛli sira minnu na den farikolo la a ko nin tɛ gansan ye o yɔrɔnin bɛɛ min kɔni ye jamana faamaw ye ani sariyabolo minnu bɛ yen a y'olu ladɔnniya sɛgɛsɛgɛli ka kɛ k'a dɔn min ni min kɔni kɛra a la o ka se ka sidɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ Le Pays kɔnɔ jamana bi san na